Hey a pháistí! Conas tá sibh arís? Donncha ar ais arís? Foghlaithe mara? Féach! Cleite ár foghlaí mara! Anois tá sé ar Oileán na bPéarlaí! N'fheadar cad tá ar siúl aige anseo. Tar liom agus léifimid scéal le chéile!

Ó féach laochra an leabhair. Cleite! Foghlaí mara é Cleite a bhíonn i dtrioblóid go minic, ach is foghlaí mara deas lách é. Crúca beag. Cé go bhfuil cuma an rógaire air, is cara dílis é. Bíonn sé réidh i gcónaí le teacht i gcabhair ar Chleite.

Cócó, Bíonn an phearóid seo de shíor ag magadh ach tá sí an-dílis do Phéarla. Ó, féach, táimid ar ais anseo arís, féach. Eolas na farraige, foghlaí mara nó corsaeir, céard é an difríocht? Bhí litir cheadúnais ag an gcorsaeir ó thír amháin chun ionsaí a dhéanamh ar longa tráchtála naimhde na tíre sin. Gadaí farraige a bhí sna foghlaí mara. Ghoideadh sé ó longa tráchtála gan chead ó thír ar bith ar mhaithe leis féin. Agus féach, táimid sa Mhuir Chairib, féach oileáin na Cairibe ansin, Cúba, Santo Domingo, Jamaica agus tá sé, féach, tá thuas in aice le Meiriceá Theas. Féach na hoileáin, oileáin na Mara Theas. oileán na bpéarlaí. Sé an-chosúil le croissant, nach bhfuil? Oileán banphrionsa na gcanablach. Féach an bolcán mór i lár ansin agus ag pléascadh leis an lasair mór dearg ansin. Agus oileán na seacht gcloigeann. Breathnaíonn sé an-chosúil le cloigeann, nach mbreathnaíonn? Oileán na bpéarlaí. Ó, féach ar Chleite ansin. Breathnaíonn sé lán sásta leis féin, nach mbreathnaíonn? Féach air thuas ar bharr ansin. Féach agus an seol mór dreapadh síos ansin, féach. Caibidil 1, cleite ag amaidí. Bíonn foghlaithe mara beaga ina gcónaí lena n-athair agus lena máthair, na foghlaithe mara móra. agus i measc na bhfoghlaithe mara móra, tá foghlaithe mara dána ann, a bhíonn ag goid is ag troid, agus foghlaithe mara deasa, a théann ag cuardach órchistí. An Captaen Plúr is ainm d'athair Chleite. Tá sé an-deas. Bhí sé ina bháicéir ar dtús, ach thaitin an taisteal leis. Mar sin, dhíol sé an bácús agus cheannaigh sé long ina áit. Thug sé an Bolg Lán mar ainm ar an mbád agus, ó shin, is foghlaithe mara gach duine de mhuintir Phlúir. Féach, sin Daidí Chleite. Féach ar an císte mór atá déanta acu. Féach, agus maighdean mhara suas ar a bharr. Agus féach ar an scian mór fada atá sé chun úsáid leis an píosa a ghearradh agus an gabhlóg réidh aige le píosa a ithe. Neam, neam! Tá Cleite freisin an-deas. Caiscín is ainm dó ó cheart, ach tugadh Cleite air mar go raibh sé tanaí. Cuimlíonn sé gob Rísín, pearóid mhuintir Phlúir, agus cuireann sé dinglis sna héisc eitilte. Ach bíonn laethanta ann ina ndéanann foghlaithe mara beaga rudaí seafóideacha. An mhaidin sin, dhúisigh Cleite go cantalach. Tarlaíonn sé sin dúinn ar fad. Ní raibh sé sásta na húlla a scamhadh dá athair, a raibh toirtín mór millteach á dhéanamh aige. Ansin chuaigh Cleite ag bualadh ar phota nuair a bhí a mháthair, a bhfuil an-tóir aici ar cheol, ag casadh ar an gcláirseach ar an deic. A leithéid de ruaille buaille! Mar phionós, cuireadh Cleite ina shuí faoin gcrann seoil mór. Thosaigh a dhriotháir mór Bairín agus a dhrifiúr mhór Toirtín ag magadh faoi. Ghlaoigh Rísín amach go seafóideach, Pionós a Chleite, salann agus leite! Tá sé sách maith aige, a dúirt Éclair, a bhí bliain níos óige ná é. Nuair a chuala Cleite é sin, léim sé ar Éclair agus thosaigh sé á bualadh. Ansin bhain sé plaic as Rísín. Bhí sé ina chíor thuathail! Bhuail cleite cic mór ar roth stiúrtha an Bhoilg Láin agus rinne sé ceithre chuid de. An bhfuil náire ar bith ort? a d'fhiafraigh a athair de. Níl sé ag breathnú róshásta ansin, an bhfuil? Má choinníonn tú ort, beidh tú i d'fhoghlaí mara dána, a dúirt a mháthair, náirigh tú muid ar fad. Ní íosfaidh tú siorc rósta arís go ceann míosa, a dúirt a athair. A mháthair ag tabhairt amach dó mar go raibh sé dána. Agus caithfidh tú íoc as an roth stiúrtha a bhris tú, a dúirt a mháthair. Íoc as? a dúirt Cleite. Bhí a dhá shúil ar leathadh. Ach cén chaoi? Ní raibh oiread agus sabhran ag Cleite. Chaith sé a chuid airgead póca ar fad ar phíosaí seacláide a thug sé leis go hOileán na Toirtíse. Thug sé iad dá chara Péarla, iníon Rí na gCanablach. Bhí Éclair agus Toirtín ag magadh faoi Chleite mar go raibh sé i ngrá. Nach iad a bhí cruálach. Amach ansin bheadh cleite ina laoch. Thiocfadh sé ar órchiste ollmhór agus ní bheadh a chuid driofúracha ag magadh faoi níos mó. Caithfidh cleite a athair a chúiteamh as an roth stiúrtha a bhris sé. Ó, féach ar chleite. Tá sé faoin uisce, ag snámh, féach an scian ina lámh aige. Is mála beag lán le rud éigin. yeah, agus na héisc mórthimpeall, agus portán, no, réalt mara thíos ansin. Hmm, féach Caibidil 2, Oileán na bPéarlaí. Tá mé tinn tuirseach de seo. Lig cleite osna as, agus chuimil sé an t-uisce dá bhaithis. Chaithfeadh sé céad péarla a aimsiú le híoc as an roth stiúrtha. Chuir a thuismeoirí i dtír é ar oileán na bPéarlaí sa Mhuir Chairib. Ní thiocfadh an Bolg Lán ar ais lena bhailiú go ceann cúpla lá. Bhí an saol ina dheabhal. Gach maidin, bhí cleite ina shuí le héirí na gréine. Chuaigh sé ag tumadh agus ag baint oisrí ar ghrinneall na farraige. Bhain sé de na carraigreacha iad le scian Ansin shnámh sé go dromchla na farraige. Dá n-aimseodh sé péarla in aon oisre chuirfeadh sé isteach ina mhála é go cúramach. Ach an mhaidin seo bhí uaigneas ar Chleite. Chuimhnigh sé ar a mhuintir agus ar Phéarla. D'airigh sé uaidh go mór iad. Go tobann, chuala sé osnaíl taobh thiar de dhumhach ghainimh. Nuair a bhreathnaigh Cleite Cé a bheadh ann ach Crúca Beag, an cara is fearr a bhí aige. Crúca Beag agus Cleite ansin. Féach an portán ag siúl mórthimpeall. Bhí súile glasa ar Chrúca Beag, gruaig fhada fhionn agus fáinne cluaise a chuir cuma an rógaire air. Céard atá tú ag déanamh anseo? a d'fhiafraigh Cleite de agus iontas air. Bhuel, thóg mé compás mo dheaide gan chead agus bhris mé é, a dúirt Crúca Beag. Caithfidh mé dhá chéad péarla a aimsiú dó leis an gcompás a chúiteamh leis. Dhá chéad phéarla! Bhí an captaen cáiliúil Féasóg Fhionn, athair Chrúca Bhig, i bhfad níos déine ná an Captaen Plúr. Ar rug do dheaide bia agat? a d'fhiafraigh Cleite de. Arán tur agus feoil thirim, a dúirt Crúca Beag de gheoin. Go maith, ligimid scíth anois agus iarraimid ar Fhlic Fleaic iasc breá a thabhairt chugainn. Ceart go leor, a dúirt Crúca Beag agus meangadh mór gáire air. Bhí Flic Fleaic, peata deilfe Chrúca Bhig, ag snámh thart timpeall sna tonnta. Chomh luath is a chonaic sé Cleite, sheas an deilf ar a eireaball agus thosaigh sé ag bualadh bos. Ag an nóiméad sin, chuala an bheirt ghasúr osnaíl mhór taobh thiar de dhumhach ghainimh eile. Ó mo léan! Aithním an glór sin, a dúirt Cleite agus é ag éirí den talamh le ríméad. Bhí cailín beag a raibh gruaig fhada dhubh uirthi ag cuimilt pearóide a bhí suite ar charn mór sliogán oisrí. Cé a chreidfeadh é? Ba í Péarla, cailín Chleite, agus Cócó a pearóid, a bhí ann. Féach uirthi agus na hoisrí go léir. An phearóid ansin freisin. Tá sí breathnú buartha, nach bhfuil? Sise i dtrioblóid freisin, b'fhéidir? Ar oileán na bpéarlaí, casann Cleite, Crúca Beag agus Péarla ar a chéile. Féach, Crúca Beag agus ag spraoi ar na dtonnta le Flic Flac agus na héisc ag eitilt ansin freisin. Caibidil 3. Féasóg Bhearrtha. Mhínigh Péarla do na gasúir gur dhoirt sí pota mór te anraith ar chosa a hathar, Rí na gCanablach. Phreab sé san aer agus thit sé ar mhullach a chinn anuas ar chloch. Céard a tharla ansin? a d'fhiafraigh Crúca Beag di. Bhris sé a choróin, a dúirt an cailín beag go brónach. Caithfidh mé trí chéad péarla a aimsiú le híoc as. Bhreathnaigh Cleite agus Crúca Beag ar a chéile go héadóchasach. Bhí gach tuismitheoir chomh dona céanna. Ach ar deireadh, bhí sé níos éasca orthu mar gur gearradh pionós ar an triúr acu. Rinne an triúr teachín dóibh féin i bpluais bheag ar bharr cnoic. Chuir siad a gcuid péarlaí agus a gcuid bia i bhfolach ann. Chaith siad an t-am ag rith ar an trá, ag snámh sna tonnta agus ag léim ar nós míolta móra. Ina shuí in airde ar Flic Flac théadh Crúca Beag ag rásaíocht leis na héisc eitilte. Chuaigh Péarla agus Cleite ag siúl ar an dtrá. Tharraing siad croíthe ar an ngaineamh. Bhí sé thar a bheith rómánsach go dtí gur bhuail Risín agus Cócó a gcuid sciathán agus gur bhéic siad Cuckoo! Tóin thar ceann i ngrá! Féach orthu agus croí grá á tharraingt ann agus an saighead tríd, hé? den bheirt acu. Bhí Crúca Beag ag cuimhneamh ar Aodh Cléach, driofúr Chleite. Bhí sé i ngrá léi ach níor theastaigh uaidh é a rá os ard. Chaith an triúr cúpla lá ag obair le cúnamh na n-ainmhithe. Thug Flic Flac an t-uafás oisrí go dromchla na farraige. Sciob Risín agus Cócó leo iad agus chaith siad anuas ar charraig iad. Briseadh na hoisrí agus bhailigh na gasúir na péarlaí. Éasca péasca. Féach orthu agus na hoisrí, agus eitlíonn siad suas go hard, ansin scaoiltear iad agus titeann siad anuas ar carraig áit a mbristear iad. Ach maidin amháin dhreap Crúca Beag in airde ar chrann bananaí ag iarraidh a bhricfeasta agus lig sé béic as. Breathnaigí! Tá long ag teacht! Cén long? a d'fhiafraigh Péarla de. An Crochadóir, long an Chaptaein Féasóg Bhearrtha. Tá sé sin níos measa ná mo Dheaide féin, a dúirt Crúca Beag go faiteach. Bhí an triúr cairde ag bailiú péarlaí nuair a chonaic siad long an chaptaein bhrúidiúil Féasóg Bhearrtha ag teacht chucu. Caibidil 4. Léigear na pluaise. Ó féach an captaen. Níl sé ag breathnú ró-shona nach bhfuil, agus tá faitíos ar an buachaill óg sin. Féach na gunnaí móra atá ag na fir seo. Táthar ag dreapadh suas an chnoic nach bhfuil, féach na báid thíos ansin cois fharraige. Caibidil 4. Léigear na pluaise. Chuir an Crochadóir ancaire san fharraige amach ón oileán. Tháinig na mairnéalaigh i dtír agus gunnaí agus claimhte acu. Bucainéir a raibh ribí ag fás ar a shrón ab ea Féasóg Bhearrtha. Shuigh sé ar charraig agus scrúdaigh sé mapa den oileán. Bhí giolla loinge, an-donn, cosnocht agus faiteach, ag coinneáil scátha gréine os a chionn. Chuaigh Cleite agus a chairde i bhfolach sa phluais ar bharr an chnoic. Cé go raibh bealach isteach an-chúng, dhreap na foghlaithe mara chomh fada leis agus chonaic siad an phluais. Ghríosaigh Féasóg Bhearrtha iad le béiceanna. Thug an giolla longa gunna gráin mór chuige. Bhuail Féasóg Bhearrtha cic mór sa tóin air, ansin dhírigh sé an gunna ar an bpluais. Tagaigí amach, dúirt sé, tabhair dom na péarlaí, a bhéic sé. Ní thiocfaidh! a d'fhreagair Cleite. Bhraith siad go raibh siad an-chróga. D'ionsaigh na foghlaithe mara ach thosaigh an triúr ag caitheamh leo. Buaileadh Féasóg Bhearrtha le banana sa tsrón. Buaileadh an giolla longa le cnó cócó ar mhullach a chinn. Thit sé ar an talamh agus d'imigh na foghlaithe mara de rith. Lean Risín agus Cócó na foghlaithe mara agus iad á bpriocadh lena ngob. Tháinig Cleite agus Crúca Beag amach as an bpluais, cheangail siad an giolla longa agus tharraing siad isteach sa phluais é. Féach, sin an giolla longa, téad mórthimpeall air ionas nach féidir leis bogadh. Féach, agus an triúr acu. Ag tabhairt amach leis, nach bhfuil? Cé thú féin? a d'fhiafraigh Cleite de. Juanito, giolla longa an Chrochadóra, a d'fhreagair an phríosúnach. Nach bhfuil náire ar bith ort muid a ionsaí mar sin? a d'fhiafraigh Crúca Beag de. Ní raibh aon rogha agam ann, a dúirt Juanito. Bádh mo mhuintir i bhfad ó shin agus chuaigh mé sna foghlaithe mara ar fhaitíos go bhfaighinn bás den ocras. Ach shíltheá go mbeitheá i d'fhoghlaí mara deas cosúil le Cleite, a dúirt Péarla. Tá Cleite an-chróga. Las Cleite go cluas le mórtas. Is gearr go dtiocfadh mo dheaide an captaen feargach Féasóg Fhionn chun muid a shábháil, a dúirt Crúca Beag, bainfidh sé an cloigeann díot.

tine ar lasadh agus uisce te agus féach agus an canablach réidh lena ghearradh suas agus lena ithe. Bhí Juanito bocht ag athrú dathanna, glas ar dtús, ansin bán. D'imigh an mothú as. Bhreathnaigh an triúr eile ar a chéile agus náire orthu. Hm. Tá mé ag ceapadh go ndeachamar rófhada, a dúirt Cleite. Chuaigh, ach bhí sé greannmhar, a dúirt Crúca Beag. Déanann Cleite agus a chairde príosúnach do Juanito, giolla longa Fhéasóg Bhearrtha. Ó, ní fheadar cad atá ag tarlúint ansin, féach an pléasc mór, féach na captaein agus na mairnéalaigh eile agus iad ag rith síos le fána. Caibidil a cúig, Éalú. D'ionsaigh Féasóg Bhearrtha agus a chuid foghlaithe mara arís ach ní raibh armlón fágtha ag an triúr. Bhí deireadh leo. Bhí Cleite ag cuimhneach go mbeadh sé crochta de chrann mór an Chrochadóra. D'fhásc sé lámh Phéarla le misneach a thabhairt di. Ní raibh aon fhonn air laoch a dhéanamh de féin. Go tobann, bhain pléasc creathadh as an bpluais. Crochadh na crainn chnó cócó, na crainn bhananaí agus na crainn phailme aníos as an talamh agus thit siad anuas ar chloigne na bhfoghlaithe mara. Agus faitíos a gcraiceann orthu, rith Féasóg Bhearrtha agus a chuid fear ar ais go dtí an bád. Cúig nóiméad ina dhiaidh sin bhí an crochadóir ag seoladh léi thar íor na spéire. Bhí an crochadóir ag imeacht go tapaidh. Tháinig an triúr amach as an bpluais agus cé a bheadh rompu ach Aoicléach agus Toirtín, bairille lán le púdar gunna an duine acu. Thuig Cleite gurb iad a chuid driofúracha a rinne an phléasc. Tá Mama, Deaide agus Bairín ar chuairt ar an gCaptaen Féasóg Chatach, a d'inis Aoicléach dó. Mar sin, chuaigh muidne sa tóir oraibh. Is mór an mhaith gur thugamar an púdar linn, ar fhaitíos, a dúirt Toirtín. Nach orainn a bhí an t-ádh, a dúirt Aoicléach, agus d'fhásc sé a dhá lámh timpeall ar Chrúca Beag a bhí chomh dearg le tráta. Bhí Féasóg Bhearrtha buailte agus ba laochra iad na driofúracha Plúr. Bhí beagán éada ar Chleite. D'fhill siad ar fad ar an trá agus Juanito sna sála orthu agus cuma imníoch air. Céard a dhéanfaidh tú anois? d'fhiafraigh Cleite de. Níl a fhios agam, a dúirt Juanito bocht. Bhí Féasóg Bhearrtha an-chruálach, ach anois níl a fhios agam cá ngabhfaidh mé. Bhí trua ag Cleite agus Crúca Beag dó. Bhí Juanito ina fhoghlaí mara dána, gan amhras, ach ní air féin a bhí an locht. Ach. bhreathnaigh Juanito agus Toirtín ar a chéile. Bhí siad splanctha! Bhí sé ina phléasc, fiú!

Oscail é, a dúirt sé. Ní bheadh a fhios agat. Oisre atá Flic-Fleac tar éis tabhairt aníos leis. D'oscail an giolla loinge an oisre. Céard a bheadh istigh ann ach péarla mór millteach chomh soilseach leis an ngealach. Sin péarla luachmhar, a dúirt Cleite leis. Anois beidh tú in ann do bhád féin a cheannach agus a bheith i d'fhoghlaí mara deas. A chroch Juanito a cheann. Shín sé an péarla chuig Toirtín agus dúirt, Is duitse é seo. Bhí Aoicléach agus Crúca Beag ag gáire go ciúin. Is gearr go mbeadh beirt eile i ngrá ar an mBolg Lán. Níl tú míshásta liom? a d'fhiafraigh Cleite de Phéarla. Bhí cuma chomh brónach ar Juanito Nuair a bheidh mise i m'fhoghlaí mara mór tabharfaidh mé péarla duit chomh mór le, le? cnó cócó! cnó cócó! cnó cócó! Bhéic Cócó agus an dá sciathán á mbualadh ar a chéile aici. Tháinig meangadh gáire ar Phéarla agus thug sí póg do Chleite, an foghlaí mara ba chineálta ar domhan. Dhamhsaigh Cleite le ríméad, ba í Péarla an cailín ba dheise ar domhan. Péarla agus í ag tabhairt póg mór do Chleite. An t-údar, Uimhir a haon, an t-údar. Uimhir a dó, an t-ealaíontóir. Agus uimhir a trí, portán. Cad tá anseo? Foclóir. Roth stiúrtha. Roth mór ar an long a chastar chun í a stiúradh. Sabhran. Seanbhonn airgid nó óir. Ancaire. Píosa trom iarainn a scaoiltear síos ar rópa go grinneall na farraige chun an long a choinneáil socair. Bucainéir. Foghlaí mara a bhíonn ag goid ó longa eile. Gunna gráin. Gunna a bhfuil béal leathan air agus a chaitheann píosaí beaga miotail. Agus an cluiche. An bhfuil tú in ann gach duine a cheangal leis an rud a bhaineann leis? Uimhir a haon, crúca beag. Uimhir a dó, cleite. Uimhir a trí, péarla. Agus uimhir a ceathair, féasóg bhearrtha. A, ribín dearg. B, gunna gráin. C, fáinne cluaise agus D muince sliogáin. Bhuel, má théann tú siar ar an leabhar, tiocfaidh sibh ar na freagraí. Súil liom gur thaitin an leabhar libh agus táim ag tnúth bualadh libh arís go luath! Céad scéal eile faoi Chleite. Slán!